anụ solu nwa enwe ọ majie aka ụgbọ ndị ntụ onye melite iyi na-atụla amụma egwu egwu ara atụ afọ o bulu ụzọ ka eduwe nwa ọgaranya ka ọ naba ugwu doo ndịda doo efi na-enwerọ ọdụdụ chi ya na-achụlụ ya ijiji mmiri ama evi n'anya ọkụkọ rapụ kwọmkwọm o welụzịa gịnị zụọ ụmụ ya agwọ sị na ife ya jirọ wee nwee ụkwụ na aka bụ maka na ọ bụrụ na ụkwụ ya etinyerọ ya n'okwu aka ya etinye ya n'okwu anụ gbaa ajọ ọsọ a gbanye ya ajọ egbe ikenye nwe ọjị ndụ bụla apali onye ile ekwolu anụ ejikwa ozu na-agụ ya ma ịyaba edere ọkwọdike a na-afọlụ mbụlụ na ụkpa akịdị ama oke ụkwụ na-aga walawala anya na-aga walawala n'esie onye kwere ife otu kwuru ọ naa gboo onye na-amarọ enu ụwa jebe n'ụgbọ ọkwe onye ma echi dibịa na-agwọ otolo o debere ike ya n'ebee ọkwa enu ntụrụ wetalụ dibịa ogbu ebunu o ruburu awụrụ isi aba anya ọfịa abụrọ m iko na-ejebe ụdụ nye nkanselụ amarụ na ọ bụ ego ogbenye na-anọ ka arụ adịrọ ya eke etie anya m avụ ntị ọchụ ọkụkọ nwe ada onye kwue na ife sọrọ ụsọ o kwue ka o si asọ achụkata nwaanyị achụba ya n'ụnọ ọma

ọkpala afụ nke o lili ọ fụ nke ọ tọrọ ọsụsụ ọ makala onye ọ na-akpọ chi ya ọ jọkala onye ọ na-akpọ chi ya gbata gbata abụrọ ọgụ ọ bụlụ ọnwụ ebe isi penata ka udo si eru ifele emerọ onye ori ka o mere ụmụnne ya onye nụba nwaanyị araba ọ mụta ikpe ụgbọ uchichi osisi eji wee kpee esu na esu na-ayị ozu na iyi ebe ọnwụ na-egbu eze ka m ji malụ na ọnwụ ede eli ego ncha gbọọ ncha agbọrọ a ga-echulili iyi ngwele niile makpu amakpu mana anyị amarọ nke afọ na-alụ mgbada nyụọ ka enyi ike awara ya agadi nwaanyị ekunyelu nwa ọ sị na enwerọ eze ekunyelu ya nwa ka ọ tagbue dibịa ọnwụ ofeke ọnwụ onye ndidi na-eli azụ ukpo onye egbuna m ma onye eronalụ m ndeli dị egwu onye nwere ogugu ihe ọzọ na-egbue onye kpatalụ nkụ arụrụ si ngwele bịalịa ụlọ ọnwụ ebe ọkụkụ si na nwamịlị abụrọ ife nya nyụa aka ekpe ekpula ewu ọ na-azụ nekwa abụ m na ajị adịrọ ya
o ji ọsọ agbakwu ọgụ amarọ na ọgụ bụ ọnwụ ọ bụrụ na i gburọ ngwele nwere ọdụ naabọ taata echi niile nke nwere ọdụ ịtọ apụta ịta m alụ n'isi ma ọ bụrụ na ị zerọla ụbụlụ m nkoli ịta ị n'ike m ma ezekwalụ nsị iteta ụla n'ụtụtụ ma ọkụkụ chụba ya ọsọ gbanaba maka na ị marọ ma ọkụkụ epula eze na anyasị ọ bụrọ inye enwe mmanya na iko bụ nsogbu ife bụ nsogbu bụ ka ị ga-esi wee natakwa enwe iko ma ọ lasịa mmanya enu ụwa bụ ọlịlị ebe ọbụna mgbọ dalụ nya bụrụ n'iru ọgụ chaka chaka ada akọ na mbụbọ di ochi ife nkwụ gbatalụ erue afọ ka emelụ eme ka afọ ọsọ mgbada bụ n'ugwu ene nye aka mgbada enye aka onye bute ibi ọtọ n'olu isi mkpi balụ na akpa mkpi ọkụkụ ebere ebe ọ nyụrụ akpana